Sa chraobh peile, fuair an Cabhán an lámh in uachtar ar rogha na coitianta i nGrúpa 1 Mhaigh Eo an tseachtain seo caite. An deireadh seachtaine beag seo chuaigh Dún na nGall agus Tír Eoghain in iomaíocht i ngrúpa thar a bheith iomaíoch. Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta. Dún na nGall an ceann san curtha trasna an ghoirt ansan aige Darragh Ó Baoill agus bhfuil seans aige scór a dh'fháilt anso. McGonagle ag dul suas fén bpáirc anso, rudaí ag osclú amach anso, seans aige Dún na nGall b'fhéidir báide dh'fháilt anso, fear lár na bharr ghoirt anso agus an ceann san thairis an dtrasnán. Iarracht ansan aige Michael Langan báide a dh'fháilt ach déanta go maith aige Morgan istigh sa bháide stop a chur leis an liathróid san. Fadhbanna á chruthú acu chun tosaigh tráthnóna. Arís, na cosantóirí tite siar ansan aige Dún na nGall. Tír Eoghain ag triail spás éigin a dh'fháilt anois anso agus scór a dh'fháilt. Seo chugainn McCurry, é siúd breá ábalta scór a dh'fháilt agus deis acu anois ceann a dh'fháilt anso an bhfuil an ceann san ag titim gearr istigh i mbéal an bháide an bhfuil an báideoir ag teacht amach níl. Tá báide fachta acu. Tá báide fachta aige Tír Eoghain ansan. Seánie O'Donnell is dóigh liom a bhí istigh ansan i ndeireadh. Liathróid fhada curtha isteach ansan. Tá dainséar ag baint leo san i gcónaí ag Tír Eoghain. Tá an chéad bháide don gcluiche so fachta acu. Ansan, Seánie O'Donnell a bhí ann. Arís 1-2 curtha in airde aige Tír Eoghain iad ag féachaint compordach anso sa chéad ceathrú. Iad ag dul chun tosaigh arís anso. Sin é an fear atá ag imirt i lár na páirce ansan. Sin Conn Kilpatrick é siúd ana-dhainséarach ar fad, rudaí ag osclú suas arís anso tá báide amháin fachta acu, bhfuil siad chun ceann eile a dh'fháilt anso tá ceann eile fachta ansan aige arís, Seánie O'Donnell, tá ceann amháin aimsithe aige leis a dhorn agus tá ceann eile anois fachta aige leis a bhróig an babhta so, an tarna báide anso aimsithe aige Tír Eoghain iad ana-shásta leis sin. Niall Morgan leis an gcic amach. Raghaidh sé cruinn díreach síos i lár anso bróig mhór mhillteach curtha leis an gceann san. An briseadh le buachtaint anso. Tá sé fachta acu arís. Timpeall na líne 45 anois anso bhfuil siad chun iarracht a chur isteach i dtreo an bháide anso. Seo chugainn McCurry. McCurry cruinn i gcónaí agus an ceann san thairis an dtrasnán. Tá Tír Eoghain ag imirt go maith anois anso. Ag imirt timpeall an stua arís Tír Eoghain. suite istigh ag féachaint an féidir leo an liathróid a ghoid anso ach Dún na nGall anois ag cur píosa beag luas isteach san iarracht anso agus iad ag dul chun cinn arís spás á dh'fháilt anois acu an féidir scór a dh'fháilt cleasaíocht déanta ansan aige Langan agus thairis an dtrasnán. Agus féin a chrochtar arís é 0-11 aige Dún na nGall go dtí seo. Tá siad ag lorg anois an chéad scór eile. Tá an bhearna sin idir an dhá fhoireann go fóill. Seans anois acu. Sin an fear atá ag imirt ar an ndaichead slat, Ciarán Thompson, ab é. Tá ceann mór curtha isteach ansan aige agus thairis an dtrasnán. Mattie Donnelly ag stiúradh na himeartha do Thír Eoghain mar a bhíonn i gcónaí. An dhá bháide sin. fós anseo aige Seánie O'Donnell, bhfuil sé chun an tríú ceann a dh'fháilt? Gheobhaimid amach sara bhfad ach an ceann seo ag dul thairis an dtrasnán arís. Bearna á dh'fháilt ansan aige McCurry. Tá sé seo dainséarach nuair a dh'fhaigheann sé spás. Anois ag imirt timpeall ansan, Tír Eoghain ag oibriú an-chruaidh anois, an liathróid seo dh'fháilt thar n-ais. Tá seans aige Murphy, b'fhéidir ceann eile a dh'fháilt anso, pas láimhe. Tá siad ag triail d'oibriú spás éigin anso lasmuigh den stua, bhfuil luach dhá phointe ar seo, an ceann san ag féachaint go maith ó Langan. Déanta go maith aige Dún na nGall an spás sin a dh'fháilt. Dhá phointe aimsithe ansan acu. An ceann san tógtha ón dtaobhlíne arís. Tite siar píosa beag anseo le tamaillín anuas. Dún na nGall ag teacht isteach sa chluiche arís. Ag dul chun cinn le chéile arís Dún na nGall. Sin Shane O'Donnell. Fear atá ag imirt ar an gcliathán tráthnóna ach McBrearty lasmuigh den stua cóngarach don líne 45, an ceann san ag féachaint an-deas ar fad ar fad. Dhá phointe aimsithe ansan aige. Siar atá Tír Eoghain, ag imeacht leis an liathróid. Sin é Frank Burns ar an liathróid ansan. Trasna a raghaidh sé, ag féachaint an féidir leo spás a dh'fháilt. Peter Harte ag iompú na liathróide chun cinn anois anseo. Tá sé chun iarracht a chur isteach an bhfuil. Tá sé ag úsáid na gaoithe anseo. An ceann sin ag féachaint an-dheas agus thairis an trasnán. Agus Tír Eoghain anseo ag triail an cluiche seo a bhuachtaint, iad ag dul chun cinn. Niall Devlin ag dul suas fén ghort ansan, Kieran Daly cóngarach leis. Tá siad amuigh i lár an ghoirt ansan, caithfidh siad a bheith cúramach. Burns ag féachaint chun cinn, bhfuil aon rogha aige, b'fhéidir liathróid a chur isteach i dtreo Canavan atá ag imirt istigh sa chúinne. Ach isteach sa lár a raghaidh siad. Tá cabhair anois ag teacht dos na cosantóirí, togha bhfuil. Sin é an fear a tháinig isteach tamaillín beag ó shin, Quinn. An ceann san ag féachaint ana-dheas agus tá Tír Eoghain chun an cluiche seo a bhuachtaint is dóigh liom. An scór sin faighte aige, Cormac Quinn. Agus an feadóg deireanach séidte anseo agus bua mór faighte aige Tír Eoghain is iad ag dul abhaile leis na pointí.